tikulandireni omvera nonse kulikonse kumene muli muli ndi ine mulutswano imwe uja wa bizo in the building tili muno ndi mu Nyambadwe malo amene mikhulang'ona ya ndalama zawo, anthu amene banki akaunti yawo imakhala yokhuta komanso yofufuma bwino ndi makobidi amakhala tingofuna tikhale ndi tour imene tikhale tikuona kukuonetsani manyumba eh, tikambatu kuti manyumba amene anthu a ndalama zawo Anthu amene mumati mukamawaona mumawapatsa ulemu amakhala. Nyambadwe ndi limodzi mwa madera amene anthu ochita bwino amakhalamo ndipo taganiza kuti tiyende mmenemomu kuti tione kodi manyumba awo amaoneka bwanji nanga living standard yawo imakhala yotani. Takhalani pompo kuti muone, tikhale limodzi pa ulendo umene tikhale tikulowera cha ku Nyambadwe kumeneku, eya kumene mikhulang'ona yathu imene timayikamba anthu andale komanso anthu amabizinesi. amakhala musaiwalenso kuti kuti a Thomson Mpinganjira eh mwini wake wa fdh bank amakhalanso mu Nyambadwe momu a Peter Mutharika nyumba yawo asanamange ku mangochi kumenekuku nawonso anamanganso nyumba yawo konkuno tikhale tikuzungulira kuti tikuonetseni takhalani pompo kuti tipange zimenezi

Ah, monga mmene tinanenera muja kuti tikhala tikuonesani manyumba osiyanasiyana muno mu Nyambadwe nde apa tili pakatikati pa chinyambadwe ndipo komwe tikuloweraku ndi kumene kuli nyumba ya former president wa dziko lino amene ali ah, peter mutharika nde njira yake ndi komwe tikuloweraku ndithu tikhala tikuonesani kufotokozaponso ziwiri zitatu zomwe mukudziwa komanso zomwe simukudziwa ngati mukudziwa ndi kuti tikhala tikukumbusani kuchokera pamudzi panopa ndiye tikumanena kuti osamayiwala kupanga like share komanso subscribe chifukwa pamudzi pano pali nkhani zochuluka zomwe tikuyenera tikupasire ndiye chonde musandisiye ndekha tiyeni tisesereke limodzi tikakuoneseni ah, nyumba ya a former ah, president wa dziko lino a Peter Mutharika Ah, monga mmene tinanenera muja kuti tikhala tikusesereka tikufotokozapo makamaka zinthu ziwiri zitatu makamaka zokhuzana ndi malo amenewa okongola kwambiri malo amene amadziwika ndi dzina lokuti nyambadwe nde apanso tikusesereka kupita malo ena omwe ndi aulule mkatikati mwa kufotokozamo ndakumananso ndi mkulu wina amene angandithandize makamaka kupherapo mphongo kungoyankhulapo ziwiri zitatu mwina mwake ena ake aona ngati tingopeka kapena kunama zikomo kwambiri mkulu wanga potilola kuti tingoyankhulana nanu mwa changu changu zoona zake okay so anthu amene akuonera timawauzapo kuti uh, kumene tikuseserekaku uh, ndi komwe kuli nyumba ya a former president kapena kuti a president akalekale a dziko lino a Peter Mutharika uh, kodi zimenezi ndizoona eti a zoona zake kwambiri ndizoona eti pa ya munthu wamkulu ndi imeneyi ndithu ndiye tikaona bwinobwino ndimpempha wa kamera kuti angopinda pang'ono aonese kumbuyo kwathuku ndi kumene kudayambira makamaka a nyumba ya a former a president amenewa a Peter Mutharika ndiye ndikufuna kuti mzangayu angovomerapo kuti a, a Peter Mutharika akabwera kunoko ku Blantyre ndithudi amafikira malo ake amenewa Ah, ya akabwera kudzatichezetsa kuno mm. ya
kofikira kwake ndithu makhala amene amadzayipatsa moto kumene amayipatsira moto kumenekoko Yeah. nde akuvomera ndithu a monena bwinobwino kuti ah, former president a Peter Mutharika akabwera kunoko ku Blantyre sizoti amafikira a ku Nyambadwe Lodge kumene tinakuonesani kumayambiriro kuja ayi ali ndi malo awo amene adamanga amene amapezekera mu Nyambadwe osati ku Ndirande osati ku Bangwe ndipo malo ake anayambira pamenepapa a ndipo tikamasesereka kupita kumunsiko tikuonesaninso a bwino bwino kuti malo ake anayambira a pamene tikujambula apa mpakana kukafika kumene tingakafike a kumunsiko so zimenezi zidali zomwe tidakonza mwachangu changu kuti tiyankhulaneko makamaka ndi m'bale wathuyu angovomerako osati muziona ngati kuti tingopeka a kapena ndi nkhambakamwa chabe zikomo m'bale wanga potipasa nthawi yako ngakhale sunatimasukire kwenikweni a komabe a Malawi ndikhulupirira kuti amva a chomwe timafuna a kunena kwenikweni Ah, zoona zake shuwa mbambande mbambande
Ah, mm, yeah.